ineyo kukhala wapozi ineyo kukhala wapozi mmene ndikuonekera pano zikuchitika pa social media
last time he was addressing the nation ku parliament mwa confidence tu chizungu cha ku america chotukira mphuno koma zotsatira za speech imeneyo anali mabodza akuti ndamanga motchale ku bolero kamphenda health center ku rumphi nyumba za polisi ku phalombe nsanje likoma ku nyika akuti wamanga nsewu zonsezi anthu atapita ndikupanga cheki kulibe pa kampeni analonjeza resign after 2 years zafikapa anangoyenera kutero And within the first two years of being president, I will change everything in the way that we run things. If I don't change everything in two years, I will resign.
fetereza wa 4000 nkathu laisesi yopanda expire date pasipoti 14000 magetsi aulere bullet train duty free week ndiye kuti Thumba la feteleza 50 kg lija nkuligulitsa kwa aliyense pa mtengo wa 4000 mkanthu kodi pamenepa sipali bwino kodi mukunimva ine kumtengo uko eya namumva wina akuti eh koma pamenepo koma pamenepo koma pamenepo ati akuluakulu ku zambia alimi agulitsa fodya 5 dola pa kg ku kanengo mcp kugula fodya 1 dola 50 cents last year anabwereka 120 billion ku kenya yogula mafuta anagula petulo wa miyezi iwiri inatha ndiye pano ayamba kubweza kugwiritsa ntchito fodya wa alimi kodi a president chisoni mulibe zoona kutenga katapira ndi kumabweza ndi fodya wa alimi this is unbelievable mwakweza katundu soap wa ufresh 1000 fodya amene mukugula 1 dola what is that anabadwira ku yudeya mu nthawi yakuti boma la tsiku limenelo linali boma loyipa lakatangale
zipani zimene zinachoka ku Tonse Alliance we cannot support them unless munthuyo atakhala wozungulira mutu chifukwa mavuto onse amene tikuwaona lero ndi chifukwa cha Tonse Alliance muwabonya anthu amene aja amatinamiza kunena kuti ife ndi anthu anzeru tidzachotsa nsima pa 70 kwacha ndi kufikisa 20 kwacha zinatheka now inu anyamata a boma ndi lomweli mukuti chakwera chakwera this chakwera that mufuna chani simunaone chakwera simunamuone zaka 5 akutilamulira sitikumudziwa so ena mukuti ayi s- support chakwera ndimusapoti chakwera ine ndiwozungulira mutu unless nditakhala ozungulira mutu i can support chakwera ine sinagwirepo ntchito kuboma kaya kulikonseko ntchito imene ndimagwira ine ndimagwira ntchito ku chipiku i cannot support him 2023 anatenga mafumu akumangochi kupita ku saudi arabia anabwerako ndi 21 billion yomangira nsewu chodabwisa pofika tsiku la lero msewu wa makanjira sunamangidwe ndogumukagumuka kodi 21 biliyoni imene chakwera anatenga ku saudi arabia ili kuti lero parliament ikufuna kubwereka 35 biliyoni ku opec fund zomangira msewu omwewo akuluakulu parliament yathu ndi yauchitsiru munthu ameneyu lazarus chakwera anatenga mafumu 2023 kupita nawo saudi arabia mpaka a senior chief makanjira anali pomwepo atapita kumeneko anabwera ndi 21 billion lero april parliament ikufuna kutenga ngongole ku opec fund ya 35 billion yomangira sewu omwewu ndiye tikudabwa kuti kodi ma mp athu tinawasankhiranji they should ask chakwera kodi iwe chakwera 21 billion tisanakupase 35 billion utiuze zimene unachita ndi 21 billion zimaterotu koma tikudabwa kuti ma mp athu akukhala chete akuvomereza kuti 35 biliyoni chakwera abwereke yomangira nsewu 21 biliyoni ili kuti
ine sinali ndi makalata oti ndizitumikira ngati mbusa wa assemblies